taa ana m ahụ video ebe some people na-abịa ha sị gị hmm, ụmụ nwaanyị niile nọ na di na-agbani ụmụ nwaanyị na-agba n'iro nọ na di some ndị bini asị gị eh, igbos enweghị culture maybe ha na ndị bini ibe ha lụrụ ndị igbo na-enwe nsogbu esemokwu ha na-ebugide onye allegation na ọ gbara n'iro nke ha adịghị sure ama m ha sị gị na eh, eh, were okwu okwu ha sị gị na ndị igbo enwere culture so mụnwa personally o teela m chọrọ ime this video but ana m enwe chance but taa nwere m the chance m sị ka m kwuo this m megodi this video lee ebe mụnwa shi ya na village anyị ebe m shi ị ma anyị niile wu ndị Igbo but anyị nwere different different o nwere some culture o nwere some things anyị anaghị emekọ ọnụ ebe m shi gị lụọ di the day di gị kwụrụ ụgwọ n'isi gị that day ka ị bụ nwunye ya i mere court wedding i mere church wedding to us ọ dị mma but the day a na-recognize gị na village anyị na ị lụọla di wụ the day a kwụrụ ụgwọ isi gị ka nwaanyị papa gị nara mmanya a kwụọ ụgwọ isi gị from that day ị gbaa n'iro ị gaa nwoke ọzọ di gị mara pretend which ọ gaghị pretend because ọ ma ihe so ya ma ọ wụ na ọ mahụ continue na-eri nri gị so abịa na nri ahụ ha sị continue na-eri nri gị ihe m aghọtaha ọ wụ di na-eri nri i shiri ma ọ gị na ya na-aga na the other room ma ọ bụrụkwa nke bubu ka ha mahụ nke ahụ but ha bịa ha ndị village ya bịa ha sị onye ahụ continue na-eri nri gị na onye ahụ ga-ada ụwa asị the man ga-ada ụwa asị the man da ụwa asị ịgịnidiri gị nwa wuru ewu ma nwere conscience ị ga confess sị ah, na ị na-agba n'iro so ya wụ na ị wụ onye hụrụ di gị n'anya or ị chọghị ka ọbara mmadụ dịrị gị n'isi because ọ bụ ihe ị kpatara ị ga-agwa ndị ị ga-aga agwa ndị ụmụnna di gị or gwa di gị na ị na-agba n'iro gwa ndị ụmụ ndị ụlọ di gị na ị na-agba n'iro ha ga-achụ ya anaghị ekpete ya n'ekpere anaghị agara ya deliverance anaghị negotiate ya with ndị ichie anyị ihe ahụ ihe ha mee and anaghị negotiate ọ dị adị a mụọ anyị so ha ga-abịa chụpụ the thing immediately ahụ di gị agbakịrị ya wụ na ọ wụ ihe na-eme gị immediately di gị agbakịrị i refuse kwa na confess the thing ga-ewere di gị sometimes ya ewere nwa gị ya bụrụ nwa gị nwoke maybe ọpara gị dara the ụwa asị the thing emewe ọpara gị emewe ọpara gị ya ya so i refuse kwa na confess ị sị na lekwa ihe ị na-eme o nwere ike mee nwa gị ahụ nwụọ ọ ya wụ omenala nke anyị nke ọzọ anyị na-emekwa wụ ị lụọ di di gị kwụọ ụgwọ isi gị gị na di gị gbasa okwu on the process sị na ị naghị alụzi ị makwa n'otu ana m alụ ana m alụ na-adị na these days gị pụọ your parents a refund hụ the ego a kwụrụ n'isi gị ga nye ndị be di gị sị nwa m sị ya na anaghị alụzi ma the man sị ya sometimes ọ wụkwa the man sị ya anaghị alụzi gị ma parents gị a meet hụ up ọsịsọ were the ego ha kwụrụ n'isi gị ga-akwụghachi gị nwa maybe a sị nwaanyị ka nọ na ịchọ ị ka chọrọ ibi ụwa gị ga-esoro nwoke ọzọ unu amụọ nwa ị return beghị the bride price e, ego ahụ a kwụrụ n'isi gị nwa ahụ ị mụrụ nwoke ahụ na omenala anyị wụ nwa the other man na-alụrụ gị kwụrụ ụgwọ isi gị a naghị ekwute ekwu nwa ahụ na omenala anyị wụ nwa the other man kwụrụ ụgwọ isi gị so enwere m so nka ga na-akọ ihe a because nke taa enwere m chance sị ka m kọsa ya biko gị bịa na social media ị ma sometimes mmadụ na-amụta ihe e nwere sometimes ị na-amụta na social media ị na-amụta nke ọjọọ gị amụta nke ọma so it's left for you to make choice nke ọzọ ị ga ịlụ nwaanyị onye ahụ ọ wụ onye Igbo as long as ọ wụ onye Igbo ọ wụ onye ebe ya as long as na gị na onye ahụ esighị the same village because ị na onye ahụ si the same village that means ị makọcha ọ wụrụ na onye ahụ si ebe ọzọ make sure na ị jụrụ onye ahụ ị jụrụ ndị ebe ahụ ị na-alụ nwaanyị ahụ sị olee ihe ha na-asọ olee ihe bụ omenala ha ma some of us na-aga ọsọ anyị gbaba anyị aga alụọ nwaanyị ị naghị ama ihe bụ the eh, culture of ebe ị na-aga ịlụ nwaanyị enweghị ihe ị ma gbasara the man enweghị ihe ị ma gbasara the woman ahụ just two people meeting in the road sị I'm in love you love me i love you unu aga alụọ ị mahụ the family ba ị naghị ama ihe na-eme n'ime the place ị na-alụ di so ọ ga-akara gị mma gị ga ịlụ di or ga ịlụ nwaanyị draw information really otu a m nọ na nwa m ga-alụ di as long as na onye ahụ eh, o nwe ndị ndị na-eme o nwe like some people ga-asị na papa ha gara ga jụọ gbasara the family some people anaghị eme ya some people just ahụ alụọ so ihe ị hụziri ihe ị na-ewe ọ ya m sị ka m kọtara ụnụ ka ị na-ege ya biko gbasaa ozi a at least mee m encourage ka m pụta na-akọ anyị nwere so many things anyị na-eme na village anyị so ka m pụta na-akọ these things ka chineke gọzie gị although na maazị azụka mm, ha anaghị ekwe ama m ihe na-eme facebook ha but anyway eh, gee ya ka ị mara ma ọ bụ ihe ọ dị gị mmasị na ihe ị nụrụ dị gị mmasị ka ị na-ege biko tụsara m ya ka chineke gọzie gị thank you